Is faoi gach grúpa a bheidh sé a theacht aníos lena bplean teanga féin, ach tá Glór na nGael dóchasach go gcuirfidh na físeáin seo leis an bplé a dhéanfar ar bhuntéamaí na pleanála teanga, sé sin aontú físe, spriocanna agus gníomhaíochtaí, agus cúrsaí monatóireachta. Mar a pléadh sa gcéad fhíseán, tá sé tábhachtach fís a leagan síos ag tús an phróiseas. Is í an fhís seo a cheanglaíonn na codanna éagsúla ar fad den phlean teanga le chéile. Mar a dúradh, áfach, bíonn an fhís sin sách ginearálta, mar sin, ar ndóigh teastaíonn spriocanna níos sonraí le cuidiú linn an fhís a bhaint amach ar bhealach comhordaithe agus céimnithe. Eascraíonn na spriocanna sin as an bhfís. Go teoiriciúil, b'ionann baint amach na spriocanna uilig agus fíorú na físe.
Is an mhórfhís atá againn ná go bhfuil muid ag iarraidh Gaelphobal fuinniúil inmharthana a bhuanú i gceantar an Uachtar Chluanaí. Tá spriocanna téamúil againn a leagann amach Cad iad an áit ina bhfuil an bhéim againne? So bhí muid ag plé cuid mhór le teaghlaigh, bhí muid ag plé le obair óige go smior, le páistí, so atá ag teacht fríd na Gaelscoileanna ach nach bhfuil ag fáil úsáid nó feidhm ar bith leis an teanga i ndiaidh leath i ndiaidh a trí nuair a dhúnann geataí na scoile. Ok, cad é, cad é an Gaelscoil is fearr i mBéal Feirste?
Tá muid ag plé le oideachas insa phobal, le ranganna Gaeilge mar chuid amháin de sin agus oideachas ar an bhealach is leithne agus tá muid ag plé fosta le tionscadail sóisialta agus is dóigh liom nuair a thagann tú ar na gníomhaíochtaí atá ag eascairt ó na spriocanna sin agus na tionscadail, bíonn muid i gcónaí ag iarraidh cinnte a dhéanamh go bhfuil muid ag tagairt siar. do don mhórsprioc. Ba chóir go mbeadh na spriocanna seo sonrach agus intomhaiste. Céard go díreach atá muid ag iarraidh a bhaint amach, cé na spriocphobail nó na páirtithe leasmhara uilig atá i gceist, agus cé na réimsí ar a bhfuil muid ag caint? Cuidíonn taighde linn na spriocanna seo a leagan amach. Go hiondúil, théis anailís a dhéanamh ar thorthaí taighde, bíonn muid in ann deacrachtaí nó dúshláin nó bearnaí a aithint sna réimsí éagsúla den tsaol, agus bíonn sé de sprioc againn ansin na bearnaí sin a líonadh. Ar an gcaoi céanna, má thugann muid faoi deara go bhfuil láidreachtaí ann, mar shampla, cleachtas fábhrach teanga i bhfeidhm i réimse faoi leith, bíonn sé de sprioc againn an cleachtas sin a chothú agus a bhuanú agus an réimse sin a choinneáil láidir. Ainneoin go bhfuil muidinne ag díriú ar spriocphobal ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán cumarsáide acu, tá muid ag plé fosta leis an mhórcheantar agus caithfidh muid i gcónaí é sin a. a ghlacadh in airdeall nuair atá muid ag plé le straitéisí chugainn. Is dóigh liom gur speisialtóirí muid i dtaobh an obair óige de agus ceann de na fáthanna go ndéanann muid sin, uimhir a haon, go bhfuil pobal aitheanta ag aois ar leith ina bhfuil an teanga mar theanga líofa acu fríd na Gaelscoileanna. Bhris muid síos na spriocanna ar bhonn téamúil agus thíos faoi na spriocanna sin tá gníomhaíochtaí atá ag eascairt ar bhonn praiticiálta. Beidh muid ag plé le oideachas insa phobal. Agus ag eascairt ón téama sin maidir le oideachas insa phobal, bíonn tionscadail pobail againn atá ag plé cuid mhór le úsáid shóisialta na teanga a chur chun cinn, cuid acu sin a dhíríonn orthu siúd atá Gaeilge sealbhaithe acu cheana féin mar theanga líofa agus cuid acu fosta atá dírithe ar fhoghlaimeoirí.
Nuair a bhíonn na spriocanna socraithe, caithfidh muid gríomhaíochtaí a leagan amach le cuidiú linn na spriocanna a bhaint amach. Molann na saineolaithe aghaidh a thabhairt ar thrí thréith faoi leith mar chuid d'aon idirghabháil teanga, sé sin cumas teanga, cleachtas teanga agus dearcadh teanga. Tá cumas teanga intuigthe, an bhfuil an duine nó na daoine in ann Gaeilge a labhairt? Baineann cleachtas teanga leis an gcaoi a n-úsáideann muid teangacha, agus dearcadh teanga leis na rudaí a chreideann muid faoi theangacha. Ar ndóigh, tá baint ag na trí thréith seo le chéile, Agus is gá dhúinn dul i bhfeidhm orthu uilig má tá aon rath le bheith ar an bPlean Teanga. Ó thaobh an óige agus ó thaobh cúrsaí pobail, chinn muid go raibh na tionscadail shóisialta chun úsáid na teanga a chothú so bhí muid ag plé le cumann rothaíochta, cumann iascaireachta, cumann siúlóide, cumann cócaireachta agus bhí sin ag iarraidh a bheith ag díriú isteach ar an teanga a chur chun beochta taobh amuigh den airneál foirmiúil. Bhí mé ag déanamh cuid mhór imeachtaí teaghlaigh ins sa cheantar but a lán de na daoine a bhí ag teacht chugainn, bhí Béarla acu, bhí siad ag foghlaim na Gaeilge, ag freastal ar ranganna s'againn but nuair a mheasc muid iad le tuismitheoirí a bhí ag tógáil páistí s'acu le Gaeilge, críochnaíonn an Bhéarla in uachtar. So ceann de na rudaí a rinne muid ná gur bhunaigh muid mogalra úr darb ainm Suí agus Scíth a bhíonn anseo go seachtainiúil ar an Céadaoin agus ní raibh cuireadh ag Béarlóirí chuig an rud agus in amanna bíonn daoine míchompordach leis sin but is cinneadh iontach praicticiúlta fuarchúiseach a bhí ann ónár dtaobhse de mar bhí muid ag fáil amach go raibh dhá lucht féachana éagsúil ann. Agus gníomhaíochtaí á roghnú, caithfear smaoineamh ní amháin ar dheiseanna úsáide agus foghlama teanga a sholáthar ach ar spreagthaí chomh maith, sé sin, cén chaoi a spreagthar an pobal le freastal ar rangannaí nó imeachtaí nó rudaí den chineál sin. Chomh maith leis sin, caithfear smaointiú ar struchtúr tacaíochta chuí le cinntiú gur féidir na gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm go héifeachtach. B'fhéidir go mbeidh cúrsaí taistil le socrú nó cinnirí le fostú, tá sé tábhachtach na rudaí sin ar fad a shonrú sa bplean teanga. Moltar na pointí seo a leanas a chlúdach mar chuid de gach gníomhaíocht sa bplean teanga, Aidhm agus cur síos beacht ar a mbeidh i gceist, an té a bhéas freagrach as agus na páirtithe leasmhara uilig, an tréimhse feidhmiúcháin agus an costas a bhéas i gceist, agus an modh monatóireachta. Má tá caighdeán na n-imeachtaí ard agus má tá an cur chuige pleanáilte, comhtháite agus bunaithe ar spriocanna atá leagtha amach ar bhonn straitéiseach, tá muid ag déanamh dianiarracht ansin an taithí a thugann go bhfuil tú ábalta daoine a mhealladh isteach. Agus is dóigh liom ná go leagann tú na gníomhaíochtaí. atá ag eascairt ó na spriocanna sin agus na tionscadail, bíonn muid i gcónaí ag iarraidh cinnte a dhéanamh go bhfuil muid ag tagairt siar don mhórsprioc. Le hachoimre a dhéanamh air sin, is as an bhfís a eascraíonn na spriocanna, agus teastaíonn gníomhaíochtaí faoi gach sprioc le cuidiú linn an sprioc a bhaint amach. Ba chóir go mbeadh na spriocanna seo sonrach go leor agus caithfear a bheith níos sonraí arís agus na gníomhaíochtaí á leagan amach. Ba chóir smaoineamh ar chumas teanga, ar chleachtas teanga agus ar dhearcadh teanga, ar dheiseanna agus spreagthaí, agus ar struchtúir tacaíochta cuí a sholáthar leis na gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm.